ịchọ ịmụ ọrụ ịbịa nje kwụọrọ gị ụgwọ ebe ị ya amụ ọrụ maka mmadụ na-enye gị ego steady you understand mana ịmụ ọrụ nweta ego nke i 100 billion ịzụta 10 million naira ị ya aka enjoy ya that 10 million karịa 100 billion mmadụ na-ele pure water ọ na-abụ anyị pụta eburu baf pure water oge anyị pere mpe anyị jee na ọgba ezi ma ọ bụrụ na pure water anyị ajụrọzi oyi mmadụ kwaa anyị aka pure water adaa akụwasịa enye anyị 500 naira anyị adịkwa happy mana onwere happiness tọkala elu jụọ onye ọbụla lee pure water na ụmụazị onwere happiness tọkalịsị elu na iji aka anyị lesịa 1 bag 2 bag leta 10 bag leta 200 mụọ ọlụ so these two people ka unu malụ fa in case of echi all museums ka fa bụzi fa je mesia nkwagharị nsi na nwebere ego nji kwụọlụ unu ụgwọ ọlụ unu amụkwa ọlụ afụ onwekwu ihe makarị ọlụ aka ị na-ege ntị ọlụ aka onweghị ihe makarị ya ibido n'oge zọba onwe gị nigerian government don't care i swear and ọ naghị ma na ị mara akwụkwọ ị zọbagodu onwe gị ịghọtago English ya afịagodu unu arụ na what is it now maka this year achọghịzi m ị na-enyesịsị ndị mmadụ ego inye mmadụ ego olifuo ị chọọ ịmụ ọrụ ịbịa nje kwụọrọ gị ụgwọ ebe ị ya amụ ọrụ maka mmadụ na-enye gị ego steady you understand mana ịmụ ọrụ nweta ego nke igbo bụ igbo ọkwa mmadụ ka eji aga afụ m ụmụazị n'Aba onye nke a na-akwa barrow onye nke a na-akwa barrow mgbe onye nke a ada aga ije mgbe onye nke a nọrọ ya wee sị fa fa je chọọ ihe fa ya alụ onye nke a si na ọ shuttle ka ọ chọrọ ịmụ onye nke a si na nnukwu moto so fa ya eje check ebe fa ya anya mụnwa kwụọ na ụgwọ maka this year achọghịzi m ị na-enyesịsị ndị mmadụ ego inye mmadụ ego olifuo ya ịchọ ịmụ ọrụ ịbịa nje kwụọrọ gị ụgwọ ebe ị ya amụ ọrụ maka mmadụ na-enye gị ego steady you understand mana ịmụ ọrụ nweta ego nke i ọ baa gị aka oge m na-ele pure water ọ na-abụ anyị pụta eburu baf pure water oge anyị pere mpe anyị jee na ọgba ezi ma ọ bụrụ na pure water anyị ajụrọzi oyi mmadụ kwaa anyị aka pure water adaa akụwasịa enye anyị 500 naira anyị adịkwa happy mana onwere happiness tọkala elu jụọ onye ọbụla lee pure water na ụmụazị onwere happiness tọkalịsị elu na iji aka anyị lesịa one bag two bag leta ten bag leta 200 naira ị fụ ego anyị leta na pure water ọ ya aka ebe ọbụla mmadụ nye gị mmadụ nye gị 100 billion ịzụta 10 million naira ị ga-aka enjoy ya that 10 million karịa 100 billion mmadụ nye gị so the best thing we are doing this year ọ bụrụ na ị chọghị ịgụ akwụkwọ mụọ ọlụ so these two people ka unu malụ fa in case of echi ọ moses ka fa bụzi fa je mesịa nkwagharị m sị na m nwe obele ego m ji kwụọlụ unu ụgwọ ọlụ unu amụkwa ọlụ afụ onwekwu ihe makalị ọlụ aka ị na-ege ntị ọlụ aka onweli ihe mụtalị ya ibido n'oge zọba onwe gị nigerian government don't care i swear and ọ naghị ama na ị mara akwụkwọ ị zọbagodo onwe gị ị ghọtago english ya afịagodo unu arụ na what is it now unu ka kwutegodo ya na nke a bụ common thing how many poem and va va